an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ko danse burkina info chaîne kan kun kɛra wagatini an famana ɲɔgɔn ma min faso kunko baro ye donc an kun y'a lajɔ ka sababuya kɛ coronavirus min cunna burkina faso eh, kan kabi marisikalo tile kɔnɔntɔn tɛmɛnin na donc a kun kan ka lajɔ fɛnɛ ka se ka ko tagabolo filɛ ni ka se ka sɛgɛsɛgɛ an b'ala tando hali n'a ma ban an ka miirata la an be se ka segi ka na ni barow ye ka ɲaɲina ra fɛnɛ sanasana la be se ka nɔgɔya en tout cas an ka jamana kɔnɔ donc bi ka barow bena kuma ka taga min yɛrɛ fɛnɛ y'an ka euh, classe politique ye a lakurakurayani sabu ale ŋunuŋunu bɛ yɔrɔ caman na sani parti politique yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ye ka a ɲini fɛnɛ sanna euh, jamana bɔgɔtigininw ni kamalenninw fɛ k'o ka jɔ o jɔyɔrɔ la k'o cɛsiri ka se ka en tout cas min politique ko fɛnɛ sanna o bila o ko ɲɛfɛ minnu bɛ yen kabi 1960 la indépendance wagati ka na bila bi ma fɛnɛ o kan ka euh, sira to kamalenninw ye donc kuma lo bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i y'a ta jɔsida kɔrɔlaw la o baro lo bɛ yen nka ɲiningali min bɛ yen est-ce que bibi na an bɛ se k'a fɔ ko min ye an ka kamalenninw an b'a fɔ ma ko jeunesse o labɛn bɛ kosɛbɛ ka se ka bila kɔrɔlenw place ra est-ce que o yɛrɛ y'o yɛrɛ labɛn ka kuma ka taa dɔnniya ta ko fan fɔlɔ la donc wulada n'an bɛna kuma ka t'o le kan ni wagati fɛnɛ dir'an ma an bɛna kuma ka taga min yɛrɛ fɛnɛ ye depitew ka mandat eh, janyani ko ye san kelen kelen faralo kan min y'o ka fɔtaw ye donc ŋunuŋunu fɛnɛ kɛnin bɛ ka kɛ ale ko fan fɛ ali n'a y'a sɔrɔ ko wasadenw ɲɛmɔgɔ kun bi ko siya mina bi a taara taama ma y'a kɛ nin fɛnɛ bataki di roch marc christian kabore ma ayiwa fɔnin bɛ k'ale bataki kɔnɔ ko tan ni kɔnɔntɔn de b'a la min burkinabɛ caman ka laɲini ye donc wulada n'an bi ni maa saba ye a deli ka kɛ naani lo ye nka o naani ko bɛna ɲaɲini eh, don nataw ra an bɛna daminɛ ni uh, justin some ale ye maa ye ka bɔ tɔn min sigira ko ka se ka politiki maakɔrɔ ninnu o ka place di kuralenw ma fɛnɛ an b'a fɔ ma ko coalition rupture a n'ale yɛrɛ fɛnɛ i b'a fɔ ko progressistes unis pour le renouveau pur ka ɲamɔgɔ ye an b'a fɔ i k'a ni wula a danse burkina info chaîne kan a gɛrɛfɛ an bi ni musa zerbo n'an t'ale yira tuguni burkinabɛw la n'an ko uh, député lo upc tɔgɔ la donc ale fɛnɛ maa ye ka bɔ bureau exécutif central an b'a fɔ ye k'a ni wula danse burkina info chaîne kan yakuba wedraogo ale fɛnɛ jɔnin bɛ i b'a fɔ ko mpp ka kamalenninw ka baara ɲɛtaga la en tout cas euh, mpp kɔnɔ yɔrɔ la n'a bɔ bureau kɔnɔ n'an ko bureau politique national an b'a fɔ i k'a ni wula danse an ka plateau kan danse kadi danse burkina info filɛlikɛlaw bɛɛ la san'an ka don baro kɔnɔ an b'a fɔ aw ɲɛna ko an ye ni kunnafoli sɔrɔ min tɛ duman ye ka bɔ an gɛrɛfɛ dugu min an faden dugu n'an baden dugu ye Côte d'Ivoire donc olu bɔnɔna u ka gouvernement ɲɛmɔgɔ la min premier ministre Amadou Gon Coulibaly a bi juillet kalo tile seegin na donc an bi sanga fori lase ivoirienw bɛɛ lajɛni kelen kelen ma ni gouvernement ivoirien ma ani min yɛrɛ fɛnɛ ye ministre premier ministre ka somɔgɔw ye ma lɔni dɔ bi dɔ fɛ ka fɔ ka taa a ka banni ko kan Sɛribo
an bɛ se ka min fɔ eh, y'a lɔn ko mana kɛ cogo o cogo eh, nin ye bɔnɔba ye ka lase an ka sigiɲɔgɔn ma min ye Côte d'Ivoire ye donc an bɛ se ka min fɔ eh, an bɛna na duwawu lo don ala k'a layɔrɔ suma

ee ala k'an ka jamana suma hali bi ala ka se di jamanatigi ma ka se ka jamana mara ee ka taa ni Côte d'Ivoire ka ɲɛmɔgɔ euh, minisiri ɲɛmɔgɔ ka tanyani ye bi tiɲɛ don dusukasi don ka di an bɛɛ lajɛlen ma parce que adamaden kɛra cogo o cogo ee i kan k'a dɔn ko don dɔ la kɔni bɛna na kɛ n'i ma wula fɛ to yen i na su fɛ to yen i bɛ tile fɛ to yen a ka saya in b'o o de jira anw na parce que i kɛra maaba ye cogo o cogo n'i sabalila sini bɛ ɲɛ parce que fanga waati ko don a tɛ se ka diɲɛ laban cogo si la masa kelen tile ma diɲɛ laban donc an bɛ dugawu kɛ a sera ka mun kɛ k'o to ivoirien bolo ala ka baraka don o la a yɛrɛ bɛna taa jigiyɔrɔ min na a jigiyɔrɔ ka ɲɛ ala k'a minɛ a ka arijinɛ kɔnɔ ala ka an ka jamana ninnu fama nin ɲɔgɔnna kasaraw ma D'accord.
Donc an duwawu don a ye en tout cas ala k'a layɔrɔ suma i b'a fɔra cogo minnu na ala fɛnɛ ka dusu suma don a somɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ dusu la o ka sɔn a ma ka taa ni limaniya ye donc an bɛna kuma ka taa an sigini kun na kɔrɔ kan min yɛrɛ fɛnɛ ye yɛrɛ ko yɛlɛmani ka don an ka classe politiquew la donc an b'a fɔ ma ko renouvellement de la classe politique tubabukan na an b'a lɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ fɛnɛ y'ale coalition rupture o ɲɔgɔnye kɛ Eh, juin kalo laban na o y'a ɲini fɛnɛ sanna ko yɛlɛmani ka don ko ra ka taa jamana marako fanfɔrɔ la sabu ko kɛnɛ bɛ ka feere kɛ ɲɔgɔn na ayiwa min yɛrɛ fɛnɛ ye jamana marako bɛrɛ ye baaradaw fan fa ka jidi jamana kɔnɔ ka kuma di eh, somemaw min nin ɲɔgɔnye nin basigi sen kan ne bɛ se ka kuma ka taga i kumadenw minnu fɔ mun lo y'a bila nin ɲɔgɔnye nana fɔra gɛlɛya yɔrɔ jumaw ka miiriya ta la nin ko nin kan an ce kuma na eh, a bɛ k'a fɔ ko coalition rupture an y'a fɔ cogo min na et puis a y'o le fɔ a ka kuma na a kɔrɔ ko fo yɛlɛmani ka don ko ra yɛlɛmani ka don ko ra parce que n'a y'a hakili to k'a lɔn ko depuis insurrection tuma na jeunes bɔra k'a fɔ cɛmisɛnninw bɔra k'a fɔ ko fo yɛlɛmani ka don an ka ko ra donc fo yɛlɛmani ka don an ka ko ra fo gouvernement kura nana bila sen kan mais bi bi na n'an y'an ka duniya n'an y'an ka dugu lafo k'a filɛ ko minnu bɛɛ bɛ yen ko minnu bɛɛ bɛ yen insécurité o y'a ye ko an ka eh, eh, eh, la ka to ɲɔgɔn fɛ ko mhm. a bɛ gwɛlɛyara bi na ale ni siya ka sigi ɲɔgɔn ko o bɛɛ bɛ gwɛlɛyara bi bi na an y'an bara ko minnu tun bɛ yen depuis indépendance tuma na o mɔgɔ kelen kelen lo bɛ yen an ka dugu ra bi na o bɛ dugu nin ɲɛfɛ an y'a fɔ ko a ma kɛ comme fɛn kolon lo mais an b'a fɔra ko fɛn o fɛn ni hakili kura ka ɲi ka don kow ra parce que o ye baara kɛ fo ka na se bi na o ye baara ɲɛnama kɛ mais fo cɛmisɛnninw ka se fana eh, tubabuw b'a fɔ cogo min na ka relais ta ko o kɔfɛ kow ta pour que dugu nin ka se ka se ɲɛfɛ donc o kama lo coalition rupture y'a fɔ fo cɛmisɛnninw ka wuli ka lɔ sen kan o m'a fɔ ko kɛlɛ lo mais k'a fɔ ko ko yɛrɛ ma bɛn pour que ko min bɛ yen kɔfɛ an ka dugu ka se ka taga ɲɛfɛ o de coalition rupture
bɛɛ a ni ce parce que kuma dɔ lo a ka gɛlɛ kosɛbɛ eh, mɔgɔ si tɛ ala deli i ka den bila duɲa na o den ka to yen e ka to baara la fo ka t'i si gbɛ ka to baara la fo ka t'i bɔ ni na mɔgɔ an b'a fɔ cogo dɔ la talen dɔ b'an fɛ o ko fali a bɛ den wolo walisa ale yɛrɛ kɔ ka suma lon dɔ o ye tiɲɛ ye mais comme a da sera a ma cogo min na faamuyali min ka kan ka sɔrɔ a la eh, an kana miiri ko ko dɔ lo a bɛ taa ni kɛlɛ sira ye tiɲɛ lo mɔgɔ i bɛ den dege ko ra sani a lɔlon fana ka se ale fana ma mais n'an ma ko nin ta ni hakili ye parce que dɔw bɛ ko nin ta ni dusu ye olu b'a fɔ n'o y'a fɔ ko ka eh, classe politique renouveler a kɛra comme olu ɲɛna o ka na ka na mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ gwɛn alors que ni mɔgɔkɔrɔba ti ko min na denmisɛnninw ka ko o ye ne ka faamuya de ye n ko dɔw non non n m'a fɔ n ko somɛ y'a fɔ kuma fɔra n y'a fɔ sisan n ko n'i ye dɔw ɲininka olu fɛ a kɔrɔ lo ye ka cɛkɔrɔbaw gwɛn maakɔrɔ min bɛ politiki la k'o gwɛn ka bɔ yen k'a masɔrɔ n'an taar'o sira nin fana kan nin fili bɛ sɔrɔ caman dɔ b'o le ɲinina koyi bon e le lo b'a fɔra sisan oui mais caman y'o voilà caman b'a fɔra parce que ne fana y'o lo mɛn o kama lo n b'a fɔra comme ale da sera a ma cogo min na faamuyali sɔrɔla a la ale o ye laɲini dɔ ye mais an k'a kɔrɔsi lo dɔrɔn eh, an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'an gɛrɛfɛ o bɛ sira lo yira an na olu fana b'an degi n'a nana se wagati dɔ la o fana ka se ka jɛngɛ ka pilasi to yen denmisɛnninw fana ka se k'o kɛ mais o ti cɛkɔrɔba gwɛnni ye ka bɔ a ka baara la dɛ ale fana ko nin fana bɛ ta ni hakili de ye n'i ma ko ta ni hakili ye a tɛ se ka bɛn i y'a lɔn n'i fa tora baara dɔ la ka na si hakɛ dɔ sɔrɔ n'a y'i gbɛrɛ ka to k'i degi dɔɔni dɔɔni e fana ye baara nin tagabolo lɔn i y'a taga cogoya lɔn wagati dɔ bɛ se ale yɛrɛ bɛ se k'a bolo bɔ baara nin na k'a to i bolo kamasɔrɔ e yɛrɛ m'a fɔ baba i bolo bɔ a ra n k'a kɛ eh, ka tɛmɛ cogo jumɛn na i y'a fɔ cogo min na ni ele fɛ cɛkɔrɔba o kan ka to dɔɔni kɛlɛw kan ka to jeune nu o kamalen nu gɛrɛfɛ ka ko dɔ ɲɛ yir'u la est ce que ale wagati ma tɛmɛ bi bi na k'a fɔ ko ka se k'o kalan tuguni est ce que ale kuma kan ka kɛ wagati ma non non ne tɛ se k'a fɔ k'a wagati tɛmɛna a wagati ma tɛmɛ mhm. an b'a fɔ cogo min na o i y'a ye ee cɛkɔrɔbaw fana bɛ kɔrɔsiri kɛ denmisɛnninw na don ni denmisɛnnin yɛrɛ tagabolo ka ɲi n'a bɛ ko tara a ɲɛ ma cɛkɔrɔba b'i gɛrɛ ko dɔw bɛ yen a bɛ i ni hakili yira ɲɔgɔn na mais ni cɛkɔrɔba fana y'a kɔrɔsi ni ko ni yirara e ra sisan ou bien n'a donn'i bolo sisan a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye y'a lɔn ko dɔw fana bɛ yen même ka taa politiki yɛrɛ ka bɔ a la hali an ka lɔnko kɔrɔlen ko fan fɛ mɔgɔkɔrɔba joli de bɛ ban ka taga n'o ka lɔnniya ye kamasɔrɔ o ma lɔnniya nin di denmisɛnninw ma. o kama lo min na ŋani kɛ est ce que a wagati ma tɛmɛ est ce que euh, mɔgɔkɔrɔbaw gɛn bɛ denmisɛnw ye est ce que bi bi mɔgɔkɔrɔbaw a b'o nafa ko o denmisɛnninw ka se ka dɔnniyaw sɔrɔ ka jɔ o jɔyɔrɔ la. mais ni o ma kɛ nin a kɛra komi an bɛ taara kunfɛ baara lo an b'a ra sini ma sini ma jɔn dɔ bɛna na dugu nin ta ni mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛna dugu nin ta sini ale ye kunfɛ baara ye.
hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma tiɲɛ don bamananw b'a fɔ kuma na ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni yɛlɛmali ye tiɲɛ ye mais ka girin ka yɛlɛmali kɛ n'i ma farati i taatɔ la n'i ma bɔnni kɛ i segintɔ la bɛ sɔn ka fɛn dɔ bɔn ale bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye musa zɛribo bɛ kuma mun fɔ depuis an bɛ sigi plateau sanfɛ an ka bɛn kuma na bi don parce que i y'a yɛrɛ sigilen ye n'i y'a jateminɛ a ba ye a ba ye yadiga a ba ye mɔsi ye sinon samɔgɔ tɛ se ka ɲɛ ten mais denmisɛnnin ani maakɔrɔba o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ politiki kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲɛna fɛn min kɔ politiki bɛ kalan dɔɔni dɔɔni yɛlɛmali tɛ se ka bali ka kɛ an bɛ je an ye denmisɛnninw ye tiɲɛ don an bɛ fanga fɛ ni fanga dira denmisɛnnin ma a bɛ fɛn fila de tiɲɛ a bɛ fɛn fila ɲɛ a bɛ fɛn mun tiɲɛ a bɛna taa ni fanga ye a bɛna taa ni dusu ye sabali kan ka kɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka dansagon walew kɛ faamuyali ni a kan ka hakilisigi kɛ ka lamɛnni kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ fana na a bɛ se ka fanga ni bila sen kan a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye mais a nafama yɔrɔ ye mun ye kɛnɛya b'a wolo la a hakili ka kɛnɛ ni baara dir'a ma k'a ka baara kɛ baara in bɛ kɛ teliya kɔnɔ baara in bɛ kɛ ni hakili ye maintenant fo k'a fila de sogin n'i ye denmisɛnnin ta a bɛ maakɔrɔba dɔw bila u kɔrɔ n'u k'u bɛ ko girin ka taa n'a ye sira dɔ kan maakɔrɔba dɔ bɛ se ka sigi k'a fɔ a a bɛ ka taa n'a ye cogoya min na n'a y'a kɛ ten an bɛ tiɲɛ parce que an bɛ jamana de kɔnɔ jamana kɔnɔ burkina faso ye maa miliyɔn tan ani seegin ɲɔgɔnna ye maa miliyɔn tan ani seegin o kɔrɔ hakili miliyɔn tan ani seegin a marali a ka gɛlɛn adamaden ti bagan ye k'a fɔ k'i bɛ bere kelen ta ka bɛɛ gɛn n'i bɛ k'i bɛ adamaden mara f'i k'a fɔ adamaden bɛ mara n'a mara bere ye n'a mara fɛɛrɛ an'a mara hakili tiɲɛ don bi n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw ye kalan kɛ ni tubabu kalan don denmisɛnninw ye kalan kɛ ni dɔnni don k'a sigi ka baara yɛrɛ dɔnni kɛ ten ka pour que eh, an ka jamana baarakɛdaw ni fɛnw bɛ se ka taa ɲɛfɛ tiɲɛ tiɲɛ na dɔnni bɛ denmisɛnninw na mais mun bɛ denmisɛnninw jɛ bi fɛn fila sabali ani muɲu parce que n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ye mais ni fiɲɛ mun bɛ an k'o fɔ an bɛ tila ka na ni mɔgɔkɔrɔbaw fana ka fiɲɛ ye i bɛ jeune dɔ ta sisan sisan n'i y'a bila yɔrɔ dɔ la n'i ma farati n'i m'i hakili to a la a bɛna balina ko dɔ kɛ i bɛ kabakoya mais ni e y'i hakili to a la ka baara nin d'a ma ka to ka baara nin filɛ a bolo i b'a ye a bɛ taa yɔrɔ min na nin Roch Kaboré ka fanga kɔnɔ denmisɛnnin joli bɛ gouvernement la u ka ca wɛ mais n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin minnu bɛ gouvernement na u bɛ baara kɛ cogoya min na n'i ye jamana yɛrɛ ye a sirako ni a kuranko ni a fɛ sira bɛ taa baara bɛ taa ɲɛfɛ mais mɔgɔkɔrɔba b'u kɔrɔ parce que an ka parti yɛrɛ ɲɛmɔgɔ a tɛmɛna san bi wɔɔrɔ kan Roch Kaboré yɛrɛ a tɛmɛna san bi wɔɔrɔ kan donc n'an k'an bɛ girin ni ko ye waati dɔ la waati dɔ la an yɛrɛ i b'a ye i bɛ sigi ten ko dɔ bɛ kɛ. olu bɛɛ le nana ni ɲɔgɔn ye nin ye puis ani mɔgɔ wɛrɛw ka kuma fɔta est ce que bi parti ɲɛmɔgɔ kan ka sɔn kan ka tɛmɛ san bi wɔɔrɔ kan ka sɔrɔ yaku yɛrɛ bɛ se ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ ye parce que jeune est ce que bi ni parti dir'i ma e e se bɛna jula b'a fɔ cogo min na ko k'a tan k'a yɛrɛkɛ kuma dɔrɔn to ka min fɔ non mais voilà an ɲinan ka non non non ma fɔ ten parce que n'an k'an bi kuma basigi mhm. parti tɛ hali fɛn min tɛ parti ye mɔgɔ min sera ne si ma n'a ko a tɛ se k'o jɔyɔrɔ fa c'est que a b'a kɛ to kuma na nakun t'a la mais an bi tubabu b'a fɔ ma contexte mhm. an bi fɛn dɔ de kɔnɔ eh, ni fanga mɛnna burkina faso ta ye mun ye fanga kɔrɔ mɛnna kojugu ni fanga kɔrɔ mɛnna a yɛlɛmani bɛ gɛlɛya sinon fanga kɔrɔ olu ye fanga ta waati min na mais mhm. u ye fanga ta k'u to denmisɛnninya la u bɛɛ tun ye denmisɛnnin ye mais n'i y'a jateminɛ u ye fanga ta waatinin min na u ye tiɲɛni mun fana kɛ tiɲɛni bonyana a mɔgɔ faga bonyana a kumamisɛnninw bonyana u ye gɛriw kɛ ni jamanaw ye o y'a sɔrɔ mais o wagati de fɛnɛ jamana taara ɲafɛ parce que n'i y'a filɛ hali jamana kɔ kan ni m'o fɔra o wagati na lo baara caman kɛra o hakililataw lo bɛ bi hali bi fɛnɛ mɔgɔ mm, baara kɛra non n sɔnna mhm. ale ma mais n bɛ ka mun f'i ye waatiw tɛ kelen ye ni fanga ye san mugan ani wolonwula kɛ u ye fanga ta ɲɔgɔn fɛ n'o y'a sɔrɔ n bɛ misaliya ta président kɔrɔ ye fanga ta waati min na n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ san bi saba la a ye ne san bi saba ni kɔ la a ye san mugan ni wolonwula kɛ o fara si kan don don den fɛn o fɛn wolola o kɔnɔ pour que ka se ka kalan kɛ ka na politiki kɛ ka baara kɛ ka se ka olu ka mɔgɔ ninnu ɲɔgɔnna sɔrɔ ka bila u ka se u niveau la a ka gɛlɛn o de y'a to bi jeunes bɛ yen o bi se politiki ye fɛn dɔ ye Musa Zerbo bɛ politiki la an bɛɛ bɛ politiki la plateau in kan fo ka taa ni kow ye dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni parce que fɛn fila de bɛ yen n'an ɲinana ale kɔ politiki la an bɛ kow tiɲɛ. ale jama ko bɛ politiki la c'est à dire i ka jama sɔrɔ ka don i ka kabila kɔnɔ i ka se ka kɛ i b'a fɔ tubabukan na ale fana baara bɛ kɛ le jama baara bɛ kɛ ale fana baara bɛ kɛ cogoya min na mhm. n'i ma baara kɛ i tɛ se ka wuli ten siɲɛ kelen ka se ka kɛ dununkɔrɔ kunkolo in na bɛɛ la a ka gɛlɛn a filanan ye jumɛn ye n bɛ kuma di Somɛ ma joona voilà an b'olu fɔra mais n lanin b'a ra ko kuma n'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mhm. mais min bɛ yen a y'a fɔ tuma dɔ fana fɛn dɔw bɛ yen a man ka ɲi ka tɛmɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen a n'a kɛ tuma i yɛrɛ y'olu fɔ mm. donc n'a kɛ tuma tɛmɛna fana a fana bɛ kɛ kunko wɛrɛ ye et tubabuw b'a fɔ cogo min na génération ko lo c'est à dire a ma fɔ ko voilà filanguru ko mm-hmm. filanguru ko don ni filanguru dɔ tɛmɛna n'i y'a mara bi bi in na minnu bɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔw y'an ka dugu la filanguru kelen don an y'a fɔ yan yɔrɔ san bi wɔɔrɔ olu don mais i y'a fɔ cogo min na i kuma dɔ fɔ min ka ɲi ka ka ka fɛngɛ kosɛbɛ parce que o mɔgɔ ninnu commencera tuma jumɛn o denmisɛnnin o denmisɛnnin tuma i y'a fɔ cogo min na a y'a fɔ cogo min na baara kɛra don an tɛ se k'a fɔ baara ma kɛ o tuma na mais cɛkɔrɔba ninnu fana n'o tora fo ka taa se o y'a fɔ cogo min na n'u ma se ka denmisɛn ninnu mara ka ɲɛ pour que u ka se ka fanga ta o kɔfɛ ale fana ye ko kolon de ye o parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ n'u ma se ka denmisɛn ninnu labɛn pour que u ka se ka na o fanga nin ta olu kɔfɛ ale fana bɛ se ka kɛ ko kolon y'an ka dugu ma. ne y'alu ɲininka sisan ko n'a ko nouvelle génération a ko jeunesse a ko kamelenniw sunguruninw k'aw jɔ o jɔyɔrɔ la mhm. a bɛ se ka a tintin jɔnw de kan jumɛn de ye kɔrɔlenw o jumɛn ye kuramanw ye Burkina bi. ɛɛ eh, bi na a y'a fɔ tuma dɔ minnu bɛ eh, eh, dugu ɲɛfɛ kabini politiki ko la a tɛmɛna san bi naani kan bi bi na cɛmisɛnnin dɔw bɛ yen u y'a fɔ ko depuis olu wolola u bɛ mɔgɔ kelen kelen ninnu yera ale tɛ problème ye.

a y'a fɔ cogo min na a ma kɛ komi a y'a fɔ ko dɔ ka cɛ ka fili n b'o lo fɔra an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamuna ale la mhm. cɛ ka fili ko tɛ mais ni mɔgɔ sɛgɛnna fana o i min fɔ i bɛ se ka baara kɛ n'i ka fanga ye tuma dɔ mais ni fanga tira fana baara dɔ bɛ yen a tɛ se ka kɛ bi n'an bɛ mɔgɔ dɔw lɔn o ye baara ɲɛnamaw kɛ mais ka na na se bi na o tɛ se k'o baara kelen kelen kɛ hali n'o b'a fɛ o dɛsɛ kɔrɔya nana voilà hakili fana et puis a y'a fɔ cogo min na contexte fana a yɛlɛmana wagati yɛlɛmana mhm. donc wagati yɛlɛmana min kɛ o tun min kɛ san bi naani tɛmɛna a tɛ se ka kɛ bi mhm. donc o bɛɛ kama an bɛɛ bon b'a kalama ale ye dunya tagabolo d'accord ne bɛna min fɔ ale la fo an ka kɔrɔsiri kɛ ko ni an ka kuma fɔ mhm. an ka jate minɛ ko dɔ la i y'a lɔn kuma bɛ fɔra cogo min na a kɛra i n'a fɔ eh, mɔgɔkɔrɔbaw a kɛra komi olu lo kɔni tɛ ka sɔn ka yɔrɔ to yen cɛmisɛnninw ye n'an ye kuma nin faamuya dɛ an ka kuma nin fɔ ka bɛn n'o y'a sɔrɔ olu tɛ sɔnna ka fɛnkɛ o a ko cɛmisɛnninw ka wuli ka lɔ n ye kuma dɔ fɔ yan yɔrɔ la ka tɛmɛ cɛmisɛnnin n'i wulila ka lɔ ka baara k'a ɲɛ ma i ka kan ni yɔrɔ min ye i bɛ na n'o yɔrɔ fana sɔrɔ ne fɛ ko nin ka kan ka ye o cogo la o y'a fɔlɔ ye. jeunesse jaraki la déjà parce que n'i ka kuma faamu. non non n tɛ jeunesse jaraki la. Mm. parce que n bɛ kuma fiɲɛ min bɛ sɔrɔ ko la i y'a lɔn Yaku ka kuma daminɛ na a y'a fɔ mm. n'i ye ko don denmisɛnnin bolo ko fila b'a la n'a ma fanga nin ta ka damatɛmɛ. c'est à dire fɛn dɔ bɛ yen fana a bɛ mara ni hakili ye mhm. ni o hakili ni n'o fɛngɛ nin lɔnniya nin ma sɔrɔ a bɛ na ni tiɲɛni ye o kosɔn ne y'a fɔ yan n ko cɛkɔrɔbaw ka cɛmisɛnninw gɛrɛ o yɛrɛ la cɛmisɛnninw yɛrɛ fana ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la ka ko tagabolo filɛ n'i ko tagabolo filɛ ka ko tagacogo faamuya mhm. n'a ko tɔgɔla donn'i bolo ou bien n'e yɛrɛ y'a ko tɔgɔla ta i bɛ se ka taa n'a ye mais an ye mun lo kɔrɔsi ka ye an ka sɔn ale fana ma tuma caman bɛ yen ko dontɔ kanbelennin bolo tiɲɛni bɛ bɔ o dugusajɛ nka mun de bɛ na n'o o ye non tiɲɛni bɛ na tiɲɛni bɛ na o dugusajɛ an y'a ye caman yɛrɛ o ye o ye o baara dɔw dodo ma o bi bɛ na o mako la parce que o taara kasobon na voilà n bɛ nana n'o kuma de ye mun lo nanin bɛ ni ko sugu ninnu mun lo nanin bɛ n'o ko nin ye ɛɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ yafa n ma bi bi nin na an kɔrɔtɔlen bɛ kojugu an bɛ fɛn bɛɛ fɛ wagatinin kelen na an t'a lɔn ko ka fɛn dɔ ta ka bila fɛn dɔ kan ka fɛn dɔ ta ka bila kan olu kan an bɛ fɛ ka se yɔrɔ la joona joona hali sigɛn kana sɔrɔ a la n'i y'a camanba bɛɛ filɛ o lo kamalen dɔ bilara n tɛna na tɔgɔ fɔli kɛ a bilara baara ɲɛfɛ su ma ko dugu ma gɛ ale kelen n'a kelen a ye miliyɔn kɛmɛ fila ɲɔgɔn ta e kelen bɛ miliyɔn kɛmɛ fila ta o cakɛda na o n'o y'a sɔrɔ mun kɔnnen ɲɛ n'olu tun b'a kɛ ten yala e tun bɛna na fɛn sɔrɔ yen wa yala a tɛna na sɔrɔ yen n'i k'i bɛ kuma. mais est ce que o ma bɔ mɔgɔkɔrɔbaw ya koribaliya de la walisa kori ko la n bɛna na ni ko dɔ ye mhm. c'est à dire an kan'a bɛɛ ta ka bila o kan tuma dɔ bɛ yen an yɛrɛ lo fana ka nata mais i ya kuma na parce que ko n'i den wele ka ladiri min ye den ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sini i tɛ fɛ ka taa n'i ka donna ta ye mais ni ninnu kɛwali sugu est ce que a ma bɔ kori lo la n bɛ fɛ k'a fɔ o eh, ne ye kalanfa ye n bɛna na kuma dɔ fɔ aw ɲɛna eh, kalan bɛ yen o ye sokɔnɔ kalan ye fa ni ba bɛ kalan min di den ma kalan bɛ yen a bɛ taa ekɔliso la o b'o kalan d'a ma kalan fana bɛ yen o ye diɲɛ kalan ye a bɛ bɔ siraba kan a bɛ fɛn dɔw min nana a bɛ fɛn dɔw kalan kori bi n'i y'a ta pati politiki kɔnɔ kori bɛ yen o bi ɲɛmɔgɔ o bi pati ɲɛmɔgɔ taamacogo filɛ o b'a filɛ pati sigilen bɛ cogo min na o b'a filɛ fɛnɛ jamana yɛrɛ kuntigi bɛ baara mun kɛ est-ce que o bɛɛ ni ko kori bɛɛ de baara est-ce que o sera ka kɛ yɛrɛ justement an b'o kuma kelen de fɔra nin i y'a ye o a ma kɛ comme lɔnniya ti bi cɛmisɛnninw na a ma kɛ comme korobariya don mais kɔrɔtɔkojugu b'an ka kow la tuma caman ne ma ban ko pilasi ka di jeunes ma dɛ o le idéal de don n ye kuma dɔ fɔ yan mɔgɔ si ka ala deli tɛ i ka to baara la kudayi ten fo ka t'i faga mɔgɔ si tɛ ala deli o la donc politique bolo fan fɛnɛ ni i donna politique tɔn na i baara tagacogo filɛ i y'a tagabolo kɔrɔsi wagati dɔ nana se n'ele yɛrɛ fana y'a lɔn k'e bɛ se ka ko dɔ kɛ i bɛ bɔ i b'o kɛ kɛ ou bien an ye président partiw de fana créera o président o bɛ ni san joli ye mais n'o y'o jija baara ma ka sɔbɛya don fana sini ma sini ma olu fana bɛ se ka o lɔyɔrɔ kelen kelen eh. n ka kuma di yakuma n bɛ fɛ ka eh, some ɲininga hmm. n'a b'a fɔra ko non ko parce que n y'a ye a ka ɲɔgɔnye nin na conférence nin na tan hmm. a y'a fɔ ko non ko jeunesse ka mobiliser voilà jeunesse ka jɔ a jɔyɔrɔ la k'u ka place ta nouvelle génération bon sisan y'aw ɲininka ka dɔn ko jɔnw de kan ka taa déjà hali n'an ma tɔgɔ wele a ye min fɔ mun bɛ mun bɛ y'o tɔgɔ fɔ ka ban aw bɛ se ka jɔnw lo ye bi bi in na k'o bɛ se ka kɛ jamana marabaga ye ka kɛ siniɲasigi ye et puis ka kɛ fɛnɛ en tout cas eh, ja ɲɛnama ye jeunesse tɔw ma euh, euh, parti politikiw ka ca ye voilà parti politikiw ka ca euh, a ye min fɔ nin fo n ka sɔkɔ ale kuma nin kan an y'a fɔ cogo min na an ka jɛkulu la a ma fɔ ko minnu tun kɔnna an n'u ɲa ka baara kɛ k'o cɛ k'o fili n b'o lo fɔra fo n ka sɔkɔ ale kan a ma fɔ ten mais a fɔra fana ko minnu tun bɛ yen ka kɔnɔ olu lo ka ɲi ka denmisɛnw kori pour que o ka se k'o fɛngɛ n'ale baara nin fana ma kɛ n y'o lo fɔ parce que o tuma na an ka jamana an ka jamana bɛna yɛlɛma cogo min na an tɛ se k'a lɔn o kama lo bi bi in na an y'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen bi na a bɛ min fɔra nin n'a ma se ka korili kɛ ee, ee, san bi naani kɛ ee, san fila san duuru cɛ tɛ a bɛna se ka korili kɛ an y'o kuma lo fɔ mais a ma fɔ ko ee, et puis a bɛ min ta a b'a fɔ jeunesse minnu ye problème sɔrɔ ka yɔrɔ gérer a y'a fɔ cogo min na ka kunko sɔrɔ a b'o kuma fɔra mais dɔw fana bɛ yen o ye baara kɛ ka baara ɲɛnama fana kɛ ale fana bɛ yen ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɔw bɛ yen i y'a fɔ cogo min na fanga b'o la o bɛ se ka baara ɲɛnamaw kɛ n'o korira ka ɲɛ o yɛrɛ bɛ se ka baara ɲɛnama min kɛ parce que bi bi na o y'a fɔ cogo min na n'olu mɔgɔ ninnu ni bi bi na n'i nana kɔrɔ n'i sigira nin i bɛ fɛ k'i denw ye o bɛ baara ɲɛnama kɛra mais ni e yɛrɛ ma den ninnu kori a y'o lo fɔ e bɛ fɛ u ka baara jumɛn de kɛ olu bi bi na an y'a fɔ dɔw minnu tun bɛ eh, parti politique la k'a ye k'a filɛ cogo min na baara nin bɛ kɛ dɔw ye baara nin degi mais dɔw ye baara nin degi bi bi na dɔ b'a fɔ ko eh, joona i y'a fɔ yɔrɔ dɔ ko eh, jeunesse bɛ fɛ ka taa joona e dɔw ye dugu ta yan yɔrɔ la san mugan ni saba bi na an b'a lɔn ko mɔgɔ dɔw bɛ yen san bi naani u ma baara kɛ ka ye ale mɔgɔ nin e bɛna taa fɔ a tigi ye cogo jumɛn ko non bi bi na a ka ɲi ka kɔnɔni kɛ mɔgɔ bɛ ni san bi naani ye i ko a ka kɔnɔni kɛ tuma jumɛn a ka tuma bɛna se. a ŋunuŋunu tun bɛ mais alu lo nana conférence an nana ɲɔgɔn ye kɛ puf et puis a kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ aw ɲɛ bɛ jɔnw de la sommet yɛrɛ de

cɛkɔrɔbaw bɛ yen jumɛn le cɛkɔrɔba ye ayi minnu ye cɛkɔrɔba jumɛn le bɛ yen. Eh,
ko kuma ye suruku bo ye n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ denmisɛnninw fɛn fila bɛ yen u bɛ to k'a fɔ ni ne tora ka sigi ka miiri k'a lajɛ ne bɛ to ka yɛlɛ promotion de la jeunesse u b'a fɔ ko ka jeunes bila ka taa ɲɛfɛ ou bien ka musow bila sira kan politiki kɔnɔ n'i y'a jateminɛ minnu b'an ɲɛfɛ nin an fɛn fɛn sigilen don yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ yanni an ka na politiki la an ye mɔgɔ dɔ de ka ko kɛ politicien dɔ de ka ko kɛ taama sira jateminɛ k'ale kɛ u b'a fɔ tubabukan na an ka miiriya an ka idole an ka miiriya ye an ka mɔgɔw ye an dan bɛ mɔgɔ min na an bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ min ye i bɛ fɛ ka mɔgɔ min ka kɛwalew ta n'i y'a o ta k'o jateminɛ i bɛ t'a sɔrɔ caman fɛn o fɛn bɛ yen mɔgɔ m'u dilan k'a fɔ k'u ka na mɔgɔ m'u ta k'u bila sanfɛ o u taamana ni cɛya ye ni miiriya ye ka u jɔyɔrɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ diɲɛ kɔnɔ non n bɛna n'o de ye mais o se en fait n'i y'an ka problème ye an ka problème b'o yɔrɔ de la parce que an yɛrɛ non an t'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ a yafa n ma kuma na parce que kuma ka gɛlɛn fɛn kelen bɛ yen mɔgɔ bɛ ɲinɛ mun kɔ ni i fa bɛ dumuni d'i ma don o don don kelen yɛrɛ kan ka sigi ka miiri ka i yɛrɛ ɲininka a b'a kɛ cogo di pour que ka dumuni di ne ma n'a tɛ yen don min na e bɛna dumuni kɛ cogo di i fa tɛna fɔ ko ale bɛna bɔ i faya la ka du d'e ma o e de bɛ baara kɛ k'a jira i fa la k'a fɔ n bɛ se du kɔrɔ mais jeunes b'a fɛ bi n'olu tilala kalan na dɔrɔn an ka tiɲɛ fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mun fana ye mɔgɔkɔrɔba ka défaut ye n bɛna tila ka sigi k'ale fana fɔ u b'a fɛ n'olu kulu tilala kalan na dɔrɔn u bɛ taa nɔrɔ nɔrɔ mɔgɔ dɔ la ka k'o ka coursier ye ou bien ka k'o ka fɛn ye a tigi tɛ se ka e bonya o parce que bi ɲɛmɔgɔ ninnu b'o fɛ e ka to ka da u kɔrɔ u bɛ taama e kan n'u ko e ka mun kɛ e b'o kɛ e kun tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma i b'a ye u bɛna taa maa wɛrɛ ɲini kɛrɛfɛ ka na ka n'o bila e sanfɛ o dun bɛ t'a sɔrɔ e de bɛ se baara la e de bɛ baara bɛɛ kɛ donc fɛn dɔ de bɛ yen a m'a yɛrɛ labila fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ tubabukan na ko personnalité mhm. n'i ye personnalité don i ka ko la ka se i yɛrɛ kɔrɔ ka da i yɛrɛ la ka don i ka baara kɛ o kɛ la i bɛ juguya sɔrɔ a daminɛ bɛ gɛlɛya u bɛna ko modèle bɛɛ k'i la k'i lajaba k'i tɔɔrɔ pour que i bɛ se ka sɔn olu ta ma n'i banna o ma o bɛna na taa sigi ka miiri k'a fɔ nin cɛ cɛ don an k'a bila an k'a bila bila yɔrɔ la même bamananfanga depuis lawale a ye delila ka jamanatigi fanga kɔrɔkɔrɔtigi jumɛn de ye ko a ye fanga ta ten k'a d'a den ma soit den b'a faga ka fanga minɛ ou bien a bɛ sa a yɛrɛ ma a bɛ fanga a bɛ fanga a bɛ fanga ta fanga tɛ fɛn ye mun bɛ di fanga bɛ ɲini de wa ni fanga bɛ ɲini a bɛ ɲini ni hakili ye an ka génération nin an b'o de faamu an ye insurrection kɛ an kun tɛ se ka insurrection gagner an bɛ ka fɔ mɔgɔ minnu ye cɛkɔrɔbaw ye bi n'u kun t'an ɲɛfɛ an k'o fana dɔn u ye parce que anw bɛna waati min na n bɛ tila kuma na sisan sisan a wari kun t'anw bolo ka kɛlɛ kɛ musa zɛribo b'a dɔn k'a fɔ meeting minnu an y'a kɛ eh, an bɛ fanga ɲini waati min na wari kun t'an si bolo k'a fɔ k'an bɛ meeting ninnu financer o ye kelen ye an ti maa si dɔn jamana kɔfɛ k'a fɔ an bɛ t'a tigi wele ka na ka n'an dɛmɛ ni dɛmɛ modèle dɔ ni hakilinan dɔ ye pour que an ka baara bɛ se ka fanga sɔrɔ minnu minnu bɛ yen bi olu de kun bɛ yen olu de il faut an ka sinsin u la mais n bɛna fɛn dɔ fɔ yanni n ka kuma di yɛlɛmali mɔgɔ se tɛ ala ka kɛ don amadu gɔn kulubali ala ka hinɛ na a ye baara kɛ fo ka taa se san bi wɔɔrɔ ni kɔ ma a don sera don min na a taara a diyara a ye denmisɛnninw bɛna baara k'a kɔfɛ a ma diya a ye côte d'ivoire fana ti na bin denmisɛnninw minnu bɛna baara k'a kɔfɛ o denmisɛnw fana ka kɛ minnu bɛna o jɔyɔrɔ fa olu tila ni kuma ye fana b'o yɔrɔ la koyi non parce que n'i man ka kuma ban mhm. eh, minnu b'an filɛ a tɛna u tɛna n ka yɔrɔ faamu a bɛ kɛ i b'a fɔ ka mɔgɔ dɔ kɔrɔfɔ mhm. o yɔrɔ tɛ n b'a fɛ ka fɔ ala y'an dan cogoya min na ni den fɔlɔ wolola i ka du kɔnɔ ka ban i kan ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ min bɛna i i i pilasi ta ale de wolola donc politiki fana bɛ ten de n'i ka parti créé ka ban mɔgɔw bɛ na cogoya min na nin i kan ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na parti nin kɔnɔ min bɛna na sigi e pilasi la ka kɛ président de parti e t'a tigi dɔn ala de b'a dɔn an kan ka baara kɛ ka sɔn tɔɔrɔ ma parce que parti ninnu kɔnɔ n'i y'a jateminɛ jeune ninnu tɛ sɔn tɔɔrɔ ma c'est à dire i b'a ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu de bɛ boli modèle bɛɛ kɛ u bɛ kɛlɛ modèle bɛɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ na dɔrɔn k'a ka den fitinin dɔ bɔ a ka lit jukɔrɔ ka sin k'a ta ten ka n'a bila parti yɔrɔ dɔ la tɔw ɲɛfɛ non mais o bɛ relève ye a bɛ relève kɔnɔ tiɲɛ don a bɛ digi i la mais sɔnba nin parce que mɔgɔ min b'a ta ɲini n'a wɔsi ye an'u y'a di mɔgɔ min ma o ka fɛn minɛ cogo tɛ kelen ye sanu bɔ bɛ zira fɛ a manamana cogo tɛ kelen ye n bɛna a ka kuma nisɔn jira

ee, kalafili kɛra an fɛ kalafili nin tɛmɛnin kɔ mɔgɔ ma taa mɔgɔ minɛ ka taa fɔ na i tɔgɔ sɛbɛ don mais n'i y'a jati minɛ min ye denmisɛnnin ye ka tɛmɛ kɔnseyew bɛɛ kan burkina a b'an fɛ upc ra n'i y'a jati minɛ maire min kɛra denmisɛnnin ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a b'an fɛ upc ra ni législative tɛmɛnin filɛ mɔgɔ tun ma deli ka denmisɛnninw ye assemblée ra denmisɛnninw nana o bɛɛ ye ko dɔ ye n b'a fɔ n k'an ka kɔrɔsiri kɛ mɔgɔ yɛrɛ an yɛrɛ ka baara kɛ cogo ale ni ko ta cogo o lo fana bɛna na yɔrɔ d'an ma mm. n'o tɛ luwa tɛ se ka ta k'a fɔ ko nin ka bɔ nin yɔrɔ na nin ka sigi baara kɛcogo yɛrɛ bɛna na ni yɛlɛmani ye a diyara an ye o a ma diya an ye o yɛlɛmani dɔ bɛna na kɛ i ye min fɔ nin n bɛna n'o fɔ n'i ko i t'a bila k'a ka di i ye i bɛn'a bila lon dɔ ko parce que a diyara ala ye o ye tan ye donc n'an y'o yɔrɔ nin jate minɛ an bɛ kuma nin an b'a kɔrɔsi an kan'a ta ko ko dɔ lo a bɛ kɛ i n'a fɔ mode ko mm. an b'a fɔ ten dɔrɔn k'a fɔ sinon hakilinata min fɔra ten ni hakilina ɲuman lo bi bi in na nin an tɛ se ka to nin cogo la bon n'ala nana an t'a la darara mɔgɔ minnu y'an ɲɛmɔgɔ ye olu bɛ sira ta i y'a fɔ cogo min na n'olu nana taa se fɔ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ ma sɔrɔ kɔfɛ min bɛ se ka fɛngɛ n'o ye an londolama an bɛ kɛ komi an bɛ ɲɔgɔn ɲimi dugu nin na dɛ o tɛ wa an bɛ kɛ komi an bɛ ɲɔgɔn ɲimi dugu nin na parce que n'i y'a ye ko dɔ bɛ gan tuma dɔ o b'a fɔ ko i bɛ taa dɔ sɔrɔ lu dɔ kɔnɔ musokɔrɔba bɛ bon kɔnɔ a tɛ kuma a tɛ bɔ a tɛ taama mais i bɛna n'a nɔ ye lon min na n'a tɛ yen o tɛ wa donc cɛkɔrɔba ka ɲi mɔgɔkɔrɔba minnu an b'a fɔra nin o ka ɲi an gɛrɛfɛ wagati dɔw la an ka kan ka pilasi ta o ye can ye mais an kana ɲina k'olu lo fana ka kan ka an bila sira kan o b'an bila sira kan cogo jumɛn a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que yaku ye kuma dɔ fɔ sisan a ka a ka baro kɔnɔ a ko n'i y'a filɛ burkina faso fɛnɛ marala ye denmisɛnnin fanfɛ parce que an y'a ye ko thomas sankara a kun b'a ta kuma min na a ma san bi naani sɔrɔ ni n ma fili voilà mais e, o wagati la fɛnɛ sisan o c'est à dire o y'a bɔ yɛlɛmali a ŋaniya kun b'o ra est ce que n'a k'a bɛna sigi k'a fɔ k'a b'a to ala ta ma k'ale lo mina yɛlɛma mina na don a ra o be se ka ɲɛ cogo jumɛn est ce que a man kan ka bɔ aw yɛrɛ la a man kan ka baaraw bila sen kan fɛnɛ zerbo ɲininkali lasera zerbo le ma ale de y'a fɔ don i b'a fɔ non non ɲininkali non non bɛna bɛna jaabi bɛna jaabi bɛna jaabi ni kuma nin bɛ fɔra na an ka ɲɔgɔn faamuya dɛ an m'a fɔ ko jijali man kan ka kɛ ka an niyɔrɔ labin bon n ye kuma dɔ fɔ sisan a daminɛ na kanbelenni min banbanna ka kɛ mɛri ye o est ce que mɔgɔ le y'a minɛ k'a bila a ra wa est ce que a ye mɔgɔ lo kɔnɔ a ni bɔra a la tuma min na ale sɔrɔla ka taa wa a lara a yɛrɛ la a wulila ka lɔ fana k'a sira taama ni hakili ye a y'a yɔrɔ sɔrɔ o tɛ wa conseillerya a wulila ka lɔ n'a baara ye yaku y'a fɔ ko dɔw b'a fɔ ko repère t'olu ra ko mun fɛn t'olu ra o camanba de b'o fɔ bi o ko lan tɛ tuguni ɲɛmɔgɔ la non non ni mɔgɔ min y'a fɔ k'ale lan ti ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔw ra ale bɛ se ka faamuya yɔrɔ dɔ la parce que can can na an ka sɔn a ma dɔw fana bɛ yen u bɛ pilasi dɔ la mɔgɔkɔrɔbaya tɔgɔ lo lan o la o ka yafa an ma dɛ dɔw bɛ ni mɔgɔkɔrɔba tɔgɔ de ye n'o tɛ o tɛ mɔgɔkɔrɔba ko kɛ n bɛna kuma in faranfasiya n ko ala y'a ka diɲɛ dan cogoya min na yɛlɛmani a y'a don a kɔnɔ diyagoya don a diyara i ye i bɛna taa don dɔ la a ma diya i ye i bɛ yɔrɔ min na nin e kun ma wolo yen wa i bɛn'a bila don dɔ la ale ale kisɛ ye voilà mais maintenant denmisɛnninw ka se ka position sɔrɔ kabila kɔnɔ mhm. politiki kɔnɔ ka se ka baara kɛ a bɛ dépend i jogo la i ka se i ka i yɛrɛ minɛ cogo la

parce que n y'a fɔ n'i bi baara kɛ diyagoya don a diyara u ye o a ma diya u ye o o bɛna e bila ɲɛfɛ parce que baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen n'u nana se o yɔrɔ nin ma mɔgɔ si tɛ se ka kɛ ni e tɛ diyagoya de bɛ wele o o ye kelen ye burkina faso gɛrɛsɛgɛ an kunna ka di burkina faso mun na parce que mɔgɔw wulila ka jeunes ni fɛngɛw wulila ka jɔli kɛ comment on appelle 30 et 31 octobre insurrection na ala y'an dɛmɛ maakɔrɔbaw bilala ɲɛfɛ an sera ka ko yɛlɛma a kɛra cogo cogo 2025 jamana nin kɔnɔ ko bɛ yɛlɛma
non ale ye diyagoya ye parce que bi bi tile na an bɛ tile mun na burkina faso kɔnɔ bi hali a tɛ se ka kɛ ɲinan parce que hali sigo la n'aw tulonkɛra k'a fɔ ni jamanadenw tulonkɛra k'a fɔ k'u bɛna na ni eh, maa hakili sigibali dɔ ye jamana nin kɔnɔ a bɛ jamana bila tasuma kɔnɔ jeune tɛ dugu in na bi kuma ne bɛ n ka kuma fɔ plateau kan an bɛ ni jeunes ɲɔgɔn cɛ an bɛ boli boli an b'u ye poste ni fɛnw na an bɛ ne yɛrɛ bɛ parti mun na ni opposition partout la en tout cas ne yaku ɲɛ tɛ maa na mun hakili sigilen don bi k'a fɔ k'a bɛ se ka jamana mara ka ɲɛ ka se roch marc christian kabore ma non non a ka jɛngɛ mais n bɛ tiɲɛ de fɔ la ne faga voilà mɔgɔ tɛ mun bɛ se ka jamana nin mara bi ka tɛmɛ roch kabore kan bibi n'a fɔra ko bi n'a fɔra ko roch y'a laɲini ta ko bon a y'a ka kumakan lamɛn ale bɛna fanga di jeunesse ma aw ɲɛ bɛ jɔn de la n tɛna taa politique la burkina faso kɔnɔ tan jɔn bɛ se ka comme jeunesse bi jeune ka sigi en tout cas jamana kuntigiya la yaku kɔni k'ale ɲɛ t'a ra mɔgɔ tɛ yen a ko mɔgɔ tɛ yen même ne yɛrɛ min sigilen bɛ n bɛ se ka jamana ta bamanankan don sa non a tɛ mɔgɔ tɛ cogo ɲuman même ne min yɛrɛ sigilen n tɛ parti ɲɛmɔgɔ ye ka ban et puis bi tɛ an y'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi tɛ fana ko an bɛ politique kɛra o a y'olu fɔ don an tun bɛ mɔgɔw kɔfɛ don an ye baara kɛ mɔgɔw kɔfɛ fo ka na se yɔrɔ min na an bɛ yen non an bɛ fɛ ka min fɔ a ye kuma dɔ fɔ fana an m'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ka wuli ka bɔ yen parce que an b'a fɛ fo jeune ka labɛn pour que ka se ka baara nin kɛ parce que sini n'o o ma jeune labɛn an ɲɛ b'a ra fɛn bɛna kɛ a kɔfɛ fana parce que olu labɛnna olu donna i y'a fɔ cogo min na o donna ka baara nin filɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka ladege fo ka na se o yɔrɔ la non mais mais bi bi na a kɛ nin ko kuma tigɛ n b'i ka kuma tigɛ non non ko nin kɛra ko ni voilà an bɛna ɲɔgɔn ka kuma faamu voilà hmm. donc i bɛ hakɛ to donc n bɛ fɛ ka min fɔ nin bi bi na e ka kuma cogoya la tuma dɔ n b'a mɛn i b'a fɔ ko non fo an ka kɔnɔni kɛ

a k'a ka kuma nin tilen parce que kuma nin bɛ jɛngɛra k'a fɔ ko ɲinan san 2020 na ale ɲɛ ti mɔgɔ ra ka tɛmɛ Roch Marc Christian kan ale kuma nin i bɛ fili ale jateminɛ parce que dugu nin mara nin bɛ bolo min kan nin yala an bɛɛ y'a fɔ ɲɔgɔn fɛ yan cɛmisɛnninw tigɛnin don mun bɛ politiki koɲa ɲɛfɛ bi bi in na n'an y'a jateminɛ bi bi in na mɔgɔ caman don fana ni n'a bannen bɛ Burkina yan ka sababu kɛ mun ye dugu marako a bɛ bolo min kan an bɛɛ b'a dɔn a marako nin man fisa k'a sababu kɛ mun ye diɲɛ don o don fagali bɛ dugu la diɲɛ don o don mɔgɔw de bɛ bolila k'o ka duguw to yen an tun bɛ ko dɔw ye telewisiyɔn na don bi an b'a yera an fɛ yan ka nin b'o la fana n'i y'a jateminɛ fantanya gbɛlɛ min bɛ dugu nin na ala dɔrɔn de b'a dɔn donc n'i k'i bɛ kuma nin kuma nin jateminɛ an bɛ se ka ko dɔw faamuya dunya yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya mais k'a fɔ k'a bɛ bɔra a marabaga ɲuman dɔ la sinon ne bɛ se k'a f'i ɲɛna an bɛ dɔnsen dɔ la an bɛɛ y'a ye dɔnsen nin man ɲi ni 2020 don an bɛ dɔnsen nin yɛlɛma a yɛlɛma ɲuman bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ upc la o ye upc ka maramafota ye o ye zéphirin diabré ye i bɛna jaabi di an bɛ eh, non n bɛna jaabi di parce que ko n'i ye nɛnkun ye bolo ni ɲɔgɔn ninnu cɛ mm. n'a tɛ kɔgɔ ɲini a bɛ tulu ɲini ne bɛ segin ka kuma kan ka fɔ roch kabore fanga ta ka se bi ma jeune joli bi bolo bɛ baarabaw la denmisɛnninw kɛnɛkɛnɛw don mais u ka baara ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ u donna baara la don mais n'a fɔra ko ka promotion de jeune kɛ a ma fɔ ko ka wuli sɔgɔmada in na dɔrɔn ye sufɛ ka sin ka jeune dɔ ta ka taa bila burkina faso ɲɛmɔgɔya la a ye sabali a kana nɔnɔ bɔn k'a sɔrɔ a ma ɲini fulakɛ fɛ parce que diɲɛ dumuni fɔlɔ de nɔnɔ ye sababu an kana ɲina kɔ roch kabore ye jamana in mara k'a daminɛ 2016 la ka se bi ma i b'a la ka ko fagali b'a la ka kɛ k'a daminɛ burkina faso seleke naani bɛɛ roch kabore ka su tɛ yen i bɛ taa burkina faso kasobon bɛɛ kɔnɔ k'a f'u ye non non non non bɛna da non bɛna non bɛna datugu mais maintenant bɛna dalakan bɛna dalakan kuma mun fɔ renouvellement politique nin a processus lancera parce que an ɲɛ bɛ jeunes na o bi Musa Musa Zerbo yɛrɛ filɛ nin est ce que waati dɔ la a tun bɛ miiri k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ député ye. transition ni insurrection ni fɛn ninnu kɛlen de y'a kɛ an bɛɛ fana sera ka se nin niveau la sinon waati dɔ la ni député yɛrɛ tun y'i fo n'i taara i da so i tɛ tɛgɛ ko don parce que i tun bɛ content k'a fɔ i tun tɛ se ka gɛrɛ député la mais bi an ni député ni ministre bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni président yɛrɛ bɛ sigi an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ yɛlɛmani b'a la ka na yɛlɛmani b'a la ka na est ce que o bɛ kuma ka taa positionnement fan fɛ o kuma ka taa kamalenw ka place ka d'u ma mais kamalenw ka place ka d'u ma en tout cas an ka nin régime na ne ɲɛ t'a la kamalenw tɛ yɔrɔ min na ministre gouvernement na kamalen caman bɛ yen depitew la kamalen caman bɛ yen mɛriw la kamalen caman bɛ yen i mana baarakɛ yɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ta n'i taara gouvernement yɛrɛ administration fanga ma non président président président mhm. faama ka banfula ala de b'a don i kunna n'i wolola n'a ye san tan ni duuru ala b'a d'i ma sankara kun euh, ka fanga kun ma so a si kun ma kɔrɔbaya o mais ne bɛna mun fɔ n ka grand frère ye n ye kuma fɔ n bɛ segin a kan adamaden kɛra cogo cogo i ye fanga dɔn cogo cogo i ye dɔnni kɛ cogo cogo n'ala ma fanga banfula don i kunna u ye n tɛna cɛ tɔgɔ fɔ ala k'a dayɔrɔ suma sinon a tun ye candidat ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ ni élection ni présidence Côte d'Ivoire wa n'a tun ye si sɔrɔ ka s'a ma a tun bɛ kɛ président ye mais ala ma sɔn a ka kɛ faama ye ala tɛmɛna n'a ye sira wɛrɛ kan jeune ma wuli ka mankan tigɛ k'a fɔ k'a ka taa non mais mais a labɛnnen tɛ nin ye jeune joli bi gouvernement na jeune musa musa il est UPC ka porte parole tɛ wa UPC parti filanan ye burkina faso jeune min bɛ se ka kɛ o parti burkina jamana belebeleba in ka porte parole ye a k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmani bɛ sira kan ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na nin an ka parti kɔnɔ parti foyi tɛ kɛ n'an t'a la faamaw bɛ sigi yɔrɔ o yɔrɔ an n'u bɛ sigi an bɛ kuma yɛlɛmani a bɛ yɛlɛmani jumɛn de fɛ tuguni a banna ka na wɛ a bɛ yɛlɛmani mun fɛ sisan an taatɔla don élection na ni jeune dɔ b'a bolo a yɛrɛ dama la k'a bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ a b'a présenter an fana bɛ Roch Kaboré présenter an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛna ye jamanadenw bɛna mɔgɔ min ta parce que jamanadenw fana b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmani tɛ se ka kɛ kun fɛ. ok donc an bɛna baro laban e, e, an bɛ komi an bɛ direct de la fana an tɛ se ka kuma n'an ma kuma ka taga euh, député ka mandat janyani ko kan san kelen kelen donc o kalafili fila ninnu mun ye maire taw ani député yaw bɛna sigi san ba fila ni mugan ale ni kelen a laban na Zerbo ni n ma fili c'est ça. 2021 a tɛ se ka dɔ fɔ ale la non min ɲininkara ni hmm. a date o cogo n'o ye non e ye député non non non en fait hmm. an bɛ min kalama Burkina an b'a lɔn kalafili non non mais n b'a n b'a non non a bɛ min fɔra nin ne ta lɔn t'ale la parce que n bɛ min kalama n b'o lo fana fɔra hmm. a ma kɛ comme ɲininkali lo n'an bɛɛ bɛ min kalama yan Burkina an b'a lɔn ko kalafili novembre kalo tile mugan ni fila san 2020 nin kɔnɔ présidentw ka sugandili ani députéw ka sugandili o lo bɛna na kɛ nana ye min fɔra mhm.
voilà e, yɔrɔ bɛɛ mhm. a laɲiniw tara pour que mhm. dɔ ka se ka fara a ya mandatw kan c'est ça an ye min mɛn parce que an y'a ye ko an ka e, wasadenw ɲɛmɔgɔ tun bɛ kosiyam na a k'ale taama kɛ burkina faso mara damani na ka se ka mɔgɔw ka dara kuma lɔn ka taa jamana gɛlɛya ko kan donc u ka laɲinu tan ni kɔnɔntɔn de bɔra kɔnɔ tan ni kɔnɔntɔn na voilà mm. kelen bɛ yen mu o y'a laɲinu ta mm. ko ka dɔ fara a kan pour que ka se k'u yɛrɛ labɛn ka se ka sigi donc mm. wagati nin de min ɲinagana parce que an y'a ye i y'a sɛbɛn i ya page la k'i i jɛnnen tɛ n'a ye ou bien UPC de jɛnnen tɛ n'a ye mm-hmm. oui c'est vrai mm-hmm. voilà donc o fan fɛ nin mun lo kɛra can can na président de l'assemblée y'a fɔ cogo cogo a y'a sen fa ka se yɔrɔ min na binkanniw bɛ yen ka se ka mɛnni kɛ donc a segira ka na bulondaba la sisan o kunnafoni tun kan ka di députéw ni ɲɔgɔn cɛ bon n bɛna ko dɔ fɔ o yɔrɔ la kuma nin tun kan ka kɛ kɔnɔna na fɔlɔ san'a ka jɛnsɛn kɛnɛ ma sani kuma tora kɔnɔna na kuma bɔra kɛnɛ ma bon o ye ko dɔ ye voilà o y'an ni ɲɔgɔn cɛ ko ye o tɛ ko ɲɛnama ye mhm. c'est à dire n'a k'a bɛ ko dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a b'o to o yɔrɔ la mais maintenant a bɛ min fɔra nin can can na eh, fo ka na se wulada nin na n y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ kɔni tun tɛ yen n b'o fɔ ka gɛ mais président ka kuma na sisan a nana min yira k'a fɔ can can na a y'a fɔ ko laɲini ye min ye ko san kelen ka se ka fara kan ka taa i n'a fɔ san 2021 voilà ko mara dɔw la mm. mais an bɛ min fɔ ale la n'i y'a ye ko k'a ta ka bɔ o yɔrɔ la k'a sababu kɛ binkanniko ye yala président bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna ko sani eh, novembre 2021 ni cɛ binkanni min b'an ka dugu la yala a bɛna ban wa n'o garanti tara burukinadenw ye an bɛ se k'a lɔn n'a sera k'a fɔ dugudenw ɲɛna a an ka jateminɛ na yanni nin wagati nin cɛ binkanni nin bɛna na bɔ an kun na o kama an b'a ɲini an ka kalafili ninnu bɔ ɲɔgɔn na ka taa nin bila ni mɛriw ta vote ye ka dɔ fara mɛriw ka eh, eh, de, mandat jɛɲɛ kan ka dɔ fara depitew ka fɛngɛ jɛɲɛ kan n'o ɲɔgɔnna tɛ an m'a lɔn mun lo bɛ se ka kɛ sababu ye ka ninnu bɔ ɲɔgɔn na k'a masɔrɔ a kɛra i n'a fɔ kalo saba kalo naani dɔrɔn de tora an ni ɲɔgɔn cɛ an fɛ o yɔrɔ nin na o la an y'a fɔ an ka jɛkulu la an ko an ma jɛn ni ka kalafili UPC mhm. an ka jɛkulu la UPC an ɲɔgɔnye min kɛra ka ale e, e, laɲini tan ni kɔnɔntɔn fɔ a kelen tan ni kɔnɔntɔn na ale baara n ko ɲɔgɔnye sigira aw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que aw yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ k'a jɛn tɛ n'a ye aw min ye opposition ka député ye. Eh, parce que ale yɔrɔ nin na fo n ka kuma ni faranfasiya ye. Mm -hmm. parce que assemblée ka baara bɛ cogo min na nin an ko min ma a bɛ kɛra i n'a fɔ mission d'information n'o taara mission d'information na ka ban rapport an b'o kɛ bataki bi sɛbɛn k'a yira k'a fɔ min bɛɛ fɔra o ko nin senkɔrɔ mɛnni minnu kɛra o senkɔrɔ an bɛ na n'a ye fɔlɔ parce que bɛɛ t'a kɔnɔ ka na a hakili nin jagabɔ ni bɛɛ ye an taara nin taama nin na nin ni nin lo sɔrɔla la ale sɛbɛn nin bɛɛ faranin ɲɔgɔn kan an b'a fɔ est ce que nin rapport nin an bɛ se ka adopter wa mais kuma fɔra ka se o yɔrɔ nin kuma ma don kuma fɔra mais rapport lo bɛ adopter a ma kɛ comme loi lo taara ka t'a fɔ ko députés ye ɲɔgɔn kafu ka fɔ ko voilà sariya ma sugandi sɛbɛn bataki nin ka taamabolo nin bɛɛ kafo ɲɔgɔn kan sɛbɛn kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko a sɛbɛn nin kuma min fɔra a kɔnɔ can don n'a ko kuma nin can ye ko nin kɛra o cogo la an bɛ se k'a fɔ a kɛra rapport o b'a yira k'a fɔ ko o ko kɛra a ta taama nin kɔnɔ a y'a ye a y'o lo sɛbɛn ni bɛɛ nana sisan ko a sɛbɛn nin kɔnɔ kuma min fɔra en tout cas ale lo kɛra can can na fɛnkɛ kɔnɔ o b'a fɔ ko rapport adoptera o kɔrɔ lo a sɔnna ko sɛbɛn nin a labɛnna ale ni a ye saliya ta ko an bɛnna a la ko ka nin yɛlɛma ale ye ko fila ye saliya ma na assemblée la hali sini pour que k'a fɔ députéw ɲɛna a ye nin yɛlɛma ten a ye dɔ fara nin kan ale sɛbɛn ma na assemblée la ale ɲɔgɔn ye ma kɛ fɔlɔ an b'o fana fɔ ka gbɛ parce que mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ anu kɔni bɔra an y'a fɔ an ka jɛkulu min ye UPC ye mm. min yɛrɛ fana ye chef de file de l'opposition ye an y'a fɔ an k'an ma jɛn ni ka kalafili ninnu bɔ ɲɔgɔn na ka dɔ fara députéw ka fɛngɛ kan an ko lenga tɛ yen 22 novembre sera fanga banna parti le y'o fɔ nka an y'a ye wula in na wasadenw kun bɛ n'a ye ko siya min na mun ye fangalagosilanw ta ye o yɔrɔ lo mɔgɔw ti kɛra ka faamuya quoi bon e bɛ mun fɔra nin o i y'a lɔn bɛɛ n'a ka miirinata mhm. mais an ye jɛkulu ye jɛkulu ka yeta ye min ye ne y'o lo fɔra an ko an ma jɛn n'a ye an ma jɛn n'a ye k'a fɔ ko anu tɛ assemblée la mais anu tun ye ko nin miiri cogo min na a y'a fɔ cogo min na an fɛ baara min lo o ka kɔnɔna baara tun lo mais bi an ye min ye bi wula na o ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a sen ta ka se ɲɛmɔgɔba fɛ ni sɛbɛn ye ale kelen tɛ ko caman de bɛ sɛbɛn kɔnɔ ko caman b'a ra mais ale lo ye kungo ye nin ye mhm. ko caman b'a ra mais ka fara ale lo ye kungo nin c'est-à-dire ko ni i y'a faamu mɔgɔ caman bɛ yen o b'a kuma fɔ mais o tɛ ko tɔw ni kuma fɔ mhm. bɛɛ bɛ ale kuma ninnu ale lo bɛ na ni kungo ye dugu la donc anu fɛ vraiment anu ma kafo ale ko na peut-être an bɛ min miirira président bɛna miiriya ɲɛnama sɔrɔ pour que ale ko nin ka kana kɛ mm. pour que an ka se ka élection ninnu kɛ tuma min a fɔra an ka sɛbɛnw ra pour que an ka se ka kɛ o tuma. a kɔni y'a da kan di k'a bɛna lajɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ ka. a ka lajɛ ka ɲɛ a kama.
ok n bɛna na kunnafoli denni dɔ fara a kan. Mhm. yala i y'a lɔn mɔgɔ minnu bɛɛ tun bɛ n'o hakili nin ye hakilinata nin sɔrɔla mun na i y'a lɔn sisan na tɔgɔ sɛbɛnniw bɛ kɛra an ka kala eh, fili sɛbɛn kan. yɔrɔ dɔw yirara k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu eh, kɔrɔsili ka kan ka kɛ kosɛbɛ o ma se ka taa yen mais ala ni ɲɔgɔn ye ale ni fɔkabɛn ɲɛ sɔrɔra o ra ni CENI ye min y'an ka kalafili ɲɛmɔgɔba ka so ye donc ale bilara sen kan walisa tɔgɔ sɛbɛnni ninnu ka se ka kɛ mara bɛɛ ra hali yɔrɔ min na a fɔra ko kɔrɔsiri bɛ yen donc ka t'o yɔrɔ fan fɛ o fɛɛrɛ nin bilara sen kan yɔrɔ min na burkina bɛɛ tɔgɔ bɛna se ka sɛbɛn min min diya i bɛna se ka taari kɛ kalafili la anw fɛ ka n'o kɛra ka ban gɛlɛya tɛ tuguni gɛlɛya tɛ yen yakuba ouedraogo eh. en tant que mpp
oui en tant que mpp ne kɔni bɛ mun dɔn nin ko in na d'abord ne bɛ yan mpp tɔgɔ la mhm. mais là fo n sigiyɔrɔ la ne ma mɔgɔ si kan mɛn ka wuli mpp kɔnɔ ka fɔ ko eh, kalafili fila ninnu bɛna bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ depite kɔrɔ ye di lasigiden wa loi sariya ko ni depite lasigiden n'a donna depite bulon kɔnɔ ka ban a kɛra jamana ta ye donc diyagoya tɛ a ka sɔn a ka parti ta ma fɔ diyagoya tɛ waati dɔ la u bɛ ko dɔ kɛ u yɛrɛ b'a kɛ u yɛrɛ ma donc ne ɲɛ bɛ nin ko in na cogoya min na a ka gɛlɛn ne ma ne ka kan di nin ko in na mais ne bɛ se ka mun fɔ ne b'a dɔn Roch Kaboré ye cɛ min ye depuis a ye fanga ta n'a ka ko o ko kɛ a bɛ burukina bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ da kan ka don ko la pour que a bɛ dilan a bɛ politique politi classe politique wele a bɛ société civile wele a bɛ diinatigiw ni an ka kɔrɔma ko fɛn an ka ko ko kɔrɔlentigi ninnu a bɛ bɛɛ wele ka sigi ka kuma ni bɛɛ ye ni jamanaden bɛɛ nana sɔn k'a fɔ k'an ka taa n'a ye a sɔnna mais ne b'a dɔn mɔgɔ min don a tɛna wuli k'a yɛrɛ girin ka kɛ ko in kan ko parce que deputew dɔrɔn taara d'a ma parce que mandat ye fɛn dɔ ye n'a banna a banna n'a kan ka taa ɲɛfɛ sisan tiɲɛ don la loi ko ko a bɛ se ka taa ɲɛfɛ mais nin contexte nin kɔnɔ fo sigikafɔ ka kɛ an ka bɛn ko la jamanadenw ka sɔrɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ en tout cas ne ka hakilina y'o ye an ka congrès bɛ yen samedi n'u bɛna kɛ congrès ka Roch Kaboré ka bɔ non bɛna non bɛna ni an ka MPP ko o waati ka a sɔnna mhm. an bɛ da MPP ka ko kan mais pour l'instant an bɛ fɛn filɛ ten an tɛ se ka a bɛ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu de y'a bɔgɔ ɲɔgɔn cɛ sogo ne yɛrɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ la mais

ko n'i y'a mɛn ko eh, cɛkɔrɔba ɲuman denmisɛn ɲuman de bɛna kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye fo an ka mɛnni kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan an yɛrɛ fana ka sɔn k'an jija ka wuli ka lɔ k'a fɔ ni an m'an niyɔrɔ la bin bɔn yɔrɔ min an ka kan ka se yen an tɛna na se o yɔrɔ la donc o la ne b'a ɲini jeunes bɛɛ fɛ mɔgɔ si kana a fari faga ninnu sera si hakɛ min na ka yɔrɔ nin sɔrɔ o si hakɛ kelen kelen na an fana bɛ se ka se o yɔrɔ la k'o sɔrɔ i ka la i yɛrɛ la n'i lara i yɛrɛ la ale n'i bɛ min kɛra i ka tilen i ka kɛ hɔrɔn ye. Justin Somé.
Euh, je crois que man kelen dɔ fɔra mais an b'a fɔra cogo min na fana an bɛ laɲini an ka minnu b'an ɲɛfɛ cɛkɔrɔba ninnu o fana ka janto kamalenmisɛnw na k'a lɔn ko ni sini n'o tɛ yen o kamalenmisɛn ninnu bɛna o ka pilasi ta donc o fana tun ka ɲi ka baara min kɛ i y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka ɲi ka ni bin nira yɔrɔ voilà bin bɔn ko dɔ la mais donc n'a bɛ dɔ o ko n'i bɛ dɔ fɔ cɛkɔrɔbaw ye i bɛ dɔ fɔ cɛmisɛnninw ye sinon an b'a fɔ ko an b'a fɛ o bɛɛ lajɛlen don ka kɛ pour que an ka dugu ka lataga ɲɛ sɔrɔ ne bɛna mun fɔ nin yɔrɔ in na dɔ bɛ ɲɛba la dɔ bɛ ɲɛba cɛlakaw la an ye cɛmisɛnninw ka fiɲɛ fɔ an bɛna mun fana fɔ cɛkɔrɔba ninnu ye u k'a dɔn k'a fɔ waati de bɛ waati la n'i sera i ta ko la i bɛ taa ni tɔgɔ ye i bɛ taa ni bonya ye n'i banna ka taa i ta waati o b'i gɛn o fana an kan'o tiɲɛ dogo ɲɔgɔn na donc ne bɛ mun ɲini jeunes fɛ an ka kɛ maa ladirilenw ye an ka kɛ mɔgɔ sabalilenw ye an kana sɔn nɔgɔ ma i k'i ka baara kɛ n'i b'a dɔn i b'i ka tiɲɛ kan i ka baara kɛ même ni i yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ i ko man d'a ye e k'i ka baara kɛ bani tiɲɛ a bɛ laban a kɛra cogo cogo tiɲɛ ye wayidu ye an b'aw fo aw maa saba bɛɛ lajɛlen k'aw ni ce justin somé m'a fɔra cogo min na ale bɔn bɛ tɔn min sigira ko coalition rupture donc o b'a fɛ yɛlɛmani ka don ko la ka taa politiki tagabolo fanfɛ la jeunes mun ye npogotiginin kamalenninw ka jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ la olu dan b'a la k'o bɛ se ka kɛ jamana marabaga ye donc an ko ni euh, moussa zerbo fana ye ale euh, upc ka wasaden ye wasabonba ra fana donc a siginin bɛ bureau exécutif central a y'a fɔ taara donc o ye titre kura ye nɔ mais ne ka jɔn don dɛ non non titre kura tɛ ale de ye ka kɔrɔ ko ale fana bɔn bɛ a bɛ pp la bureau euh, politique national min lɔn bɛ

coronavirus sababuya la nka sigira ka na a bɛna to ka kɛ sisan 20h30 don o don araba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ araba wɛrɛ si ni kɛnɛya ni baro wɛrɛ burkina info chaîne kan